ọkụkọ ga-abụ oke ị tụọ ụwa otu mkpịsị aka ọ tụghachi gị anọ ndị ọzọ chetara gị na ọ bụ ihe i nyere ya ka ọ na-eri i lesịa nsogbu juru n'ụwa cheta mpụ na arụrụ ala juru ebe niile i lechaa agwa ndị mmadụ na-akpa n'ụwa taa ị jụọ ụdị ara ha ṅụrụ maka na mmiri ara ndị Igbo dị iche nwa bụ ọmalịcha onyinye n'ala Igbo mana nwa bụ nke ọha ma na nke ọma ma na nke ọjọọ ọ bụ ọha nwee nwa otu onye anaghị enwe nwa nwatakịrị ọbụla a mụrụ ọhụrụ dị ka akpa ọ bụ ihe ị tụnyere ya n'ime ka ọ ga-amachi ka ngwugwu nke ọ bụla ị manyere aka wepụ nke ahụ abụrụla ihe e chezọrọ echezọ agwa ọbụla nwatakịrị na-akpa ga-enwerịrị ebe o si amụta ya maka na ọ bụ nne ewu na-ata ahịhịa nwa ya a na-elere ya anya n'ọnụ ụwa kpọgidere isi n'ala taa ndị nne na nna so bụrụ nsogbu ya ọtụtụ ndị agwa ụmụ ha na-agbasaghị na-etizi mkpu na ụwa adịla njọ ọ bụ onye mebikwaranụ ya ya bụrụ na mbụ e nwere ọtụtụ ihe nwatakịrị na-anaghị amụta n'ụlọ akwụkwọ ọ bụ n'ụlọ nne na nna ya ka a na-akụziri ya ihe ndị a ọ bụ n'ụlọ nwatakịrị si pụta ka a na-akụziri ya ka e si ekwu nke bụ eziokwu ọ bụkwa n'otu ụlọ ahụ ka a na-akụziri ya ihe bụ mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ na uru ndị ọzọ so na ya o nweghị ụlọ akwụkwọ ọbụla karịrị ụlọ nne na nna nwatakịrị ọbụla ọ bụ n'ebe a ka a na-akụziri nwatakịrị ma ka e si ekpe ekpere ka e si ekele ekele nwatakịrị ịhụ onye tọrọ ya ya ekele ya mara na o kwesịrị ikele ya ọ bụkwa ebe a ka a na-akụziri nwata ka e si asọpụrụ mmadụ nke na onye hụ onye tọrọ ya ya erubere ya isi kwanyere ya ugwu ruru ya nwatakịrị mee ihe ọjọọ tie ya ihe gwa ya na ihe ahụ o mere adịghị mma ahapụkwala ya maka echi ọ bụghị ihe niile nne riri ma ọ bụ ihe nna riri ka ọ na-enyetụ nwa ya gịnị kpatara nke a ka e gbochie nwatakịrị ahụ ịna-abụ onye oke ọchịchọ na onye na-achọ ka mmadụ nyetụ ya ihe ọ na-eri mgbe niile onye hụrụ nwatakịrị ọbụla na-eme ihe ọjọọ ọ gbọjaa ya sị ya na ihe ahụ ọ na-eme adịghị mma ị na-eme na ọ gbasaghị gị o ruo echi ọ ga-agbasa gị onye pụta taa ọ na-ajụ ebe ihe na-eme n'ụwa si pụta ihe ndị a niile na-emenụ sicha n'ụlọ ndị mmadụ wee na-apụta a na-esi n'ụlọ mara mma pụwa n'ama ọkụkọ ga-abụ oke na-amalite na akwa ya bụrụ na ihe ga-adị mma echi ọ ga-amaliteriri n'ebe ndị nne na nna nọ nakwa na ka ha si azụ ụmụ ha ọ bụghị ịlụ di na nwaanyị bụ isi ọ bụ ịzụlite ụmụaka ahụ bụ ihe kacha mkpa nwa na-enye nne na nna ọbụla obi aṅụrị mana nwatakịrị ọbụla na-akpa ezigbo agwa na-enye nne na nna ya nkasi obi ọ bụ ihe ọma nyere ezinụlọ ya nyere obodo ya nakwa nyere ọha niile n'ozuzu ya bụ ndị nne na nna kpacharanụ anya ihe ahụ nwatakịrị na-eme ị na-anaghị atụpụrụ ya ọnụ ọ ga-abịarịrị anyị ụgwọ echi ndewonu abụ m ugochukwu benedict alugwe nọdịnụ mma ahụ